What is ọsa in Igbo language? Gịnị bụ ọsa n'asụsụ Igbo? Gịnị bụ ọsa n'asụsụ Igbo? Ọsa ọsa ọsa ọsa ọsa na-eme gị ọsa na-eme gị ọsa na-eme gị ị na-arịa ọsa ị na-arịa ọsa ị nwere ọsa ị nwere ọsa ha ọ karịa gịnị bụ ọsa n'asụsụ Igbo? Tupu m gwa gị ihe ọsa bụ n'asụsụ Igbo ihe mbụ m chọrọ ka m gwa anyị bụ ndị Igbo makwa na iji adọ anyị aka na ntị bụ biko ọ bụrụ na ọrịa ulcer tụrụ gị ịdịzina na-ekwu na enwere m ulcer enwere ulcer enwere m ulcer ị na-ekwuzi ya ọ dị nnọọ ka a ga-asị na ọrịa bụ ngwongwo mmadụ makwa na ihe akụ na ihe enwe enwe mmadụ agwasị ndị bekee it is not a property you didn't you don't own ulcer like a property stop saying i have ulcer no biko ịdịzina na-ekwu na ị nwere ulcer ị nweghị ulcer ọrịa ulcer tụrụ gị ị rịagha ulcer isi na-awa gị afọ na-arụ gị ya bụzina na ị nwere na- na- na ị nwere ya enwe ị nweghị ya enwe ị yara ya bụ ọrịa ekenekwa m unu gịnị bụ ulcer n'asụsụ igbo na mbụ ka m jụkeli ụmụ igbo ulcer o nwere aha igbo ulcer o nwere aha igbo maka mụ onwe m anụtụbeghị m ọ bụrụ na ulcer nwere aha igbo biko gbapịa ọsọ gwa anyị ihe aha ya bụ na ọdaokwu anyị niile na-amụ amụ cheta na m na-adị na-agwa unu o nweghị onye bụ ọkachamara Ezennaya nọ ebe a ugbu a abụghị ọkachamara mụ onwe m na-amụkwu amụ ọ bụrụ na ị kọwara anyị n'ụdọ okwu eleghị anya ihe ị kọwara ya ihe ị kọwara ga-aka mma karịsịalị ekenekwa m unu ka a gbapịa ọsọ gịnị bụ ulcer n'asụsụ Igbo cheta ka Igbo be anyị si aba aha otu nwa ka m onwe m so wee mee nyocha m mee nyopụ m wee wepụta aha m chọọ ikwu ugbu a biko ihe m na-ekwu ebe a ihe niile m na-ekwu ebe a bụ echiche obi nke m ọ bụghị na ọ ihe igbo be anyị na-akpọ ya echiche obi nke m ọ bụrụ na ọ ga-adị anyị mma anyị ewerezie ya tinye n'igbo anyị sụba ya biko ọ bụghị na ọ ihe igbo be anyị na-akpọ ya kama na ihe m onwe m na-eche na ọ bụrụ na anyị kpọba ya na ọ ga-adị mma makwa na ọ ga-aka mma hmm? ọ bụghị na ọ ihe igbo be anyị na-akpọ ulcer ihe a bụ echiche obi nke m o doro anya ọ bụrụ na anyị hụ ya na ọ ihe dị mma anyị ewerezi ya tinye n'asụsụ anyị sụba ya biko ekene m unu gịnị bụ ulcer n'asụsụ Igbo ihe m onwe m chepụtara ka m chọọ ikwu ebe a aga m ekwu sị na ulcer bụ ọnya mgbịrị ọnya mgbịrị nya bụ ulcer n'echiche nke m na nchọpụta nke m na mwepụta nke Ezennaya ulcer ga-abụ ọnya mgbịrị ma ọ kwanụ ori mgbịrị ọrịa ori mgbịrị ọrịa ori mgbịrị ọrịa ọnya mgbịrị ya bụ ihe m chere na ulcer ga-azanwu gịnị bụ ori mgbịrị ya ulcer abịa gị n'ahụ ihe ọ na-eme bụ ọ ga-abịa richasịa mgbịrị afọ gị o richasịa mgbịrị afọ gị ọ nya bụ na ulcer abịago gị n'ahụ na ị abakwa n'ọsọ wee gwọba onwe gị maka ọsa ya bụ ori mgbịrị ahụ ọ na-erichasị mgbịrị mgbe o ji richanụ gị mgbịrị ka ọ ga-esi adịzi ebe ahụ bịa dịka ọnya dịka nkọwa ma nkụzi dị anya ahụ dịgasị iche iche gbasara ọsa si wee kụzie ma kọwaa ya bụ na m na-ekwusi na anyị ga-akpọnwu ọsa ọrịa mgbịrị anyị ga-akpọnwu ọsa ori mgbịrị makwa ọnya mgbiri ori mgbiri ọrịa ori mgbiri gịnị na-eme gị ọkwa ori mgbiri ee ori mgbiri na-enye m nsogbu ka a kwụsịzie na ingili igbo anyị na-asụ bikonụ ọsa na-enye m nsogbu kwụsịzie ya taa kwubezie ori mgbiri na-enye m nsogbu ya bụ onye jụzi gị gịnị bụ ori mgbiri ị gwa ya ihe bụ ori mgbiri o sorokwa gị kpọba ya bụ ihe i jegoro ụlọ ahụike na-akara ihe bịara na ọ bụ ka ahụ si eme m sị ka m bịa ka e nyochaa m mara ihe na-eme gịnwa bụ dibịa n'ebe ahụ dibịa bekee na-agwasị ego dịka m si etinye m onwe na bịa dibịa gịnwa bụ dibịa n'ebe a mgbe i ji nyochasịa ihe nsonaazụ pụta gwara m nwanne m nwoke a na ihe o nwe bụ ọrịa ori mgbiri ka e werezi nne na ya kpọwa sụba igbo anyị na-asụrụ ya n'isi kama anyị ga na-asụ ingili igbo n'ihe niile ingili igbo ọ kwa na ya bụ na asụsụ anyị ga-echighata azụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị kedu ka unu si wee hụ ihe m kọwara ebe a ori mgbịrị ya na ọnya mgbịrị ị ma na mgbịrị a m na-akpọ aha bụ mgbịrị afọ kama na mkpọbili ka m na-akpọbili ya kedu ka i si hụ ya i chere na ọ dabara adaba ka ọ na ọ dabaghị i chere na o kwesịrị ka anyị kpọbazie ọsa ori mgbịrị maka na ọnya mgbịrị ka i che nnọọ na ọ dabaghị chacha ọ bụ na ọ nwekwa ihe gị onwe gị nwere na ọ bụ na a kpọba ya na ọ ga-aka mma gwa m ya n'ọdọ okwu makwanụ bịa WhatsApp gwa m ya anyị ewepụtakwu ya ebe a anyị niile na-amụ amụ o nweghị onye bụ ọkachamara Ezennaya abụghị ọkachamara anyị niile na-amụ amụ kedu ihe i nwe ikwu nwanne biko tụnyere m ya n'ọdọ okwu ka anyị nụ olu gị ma biko tụsara m ejije a biko ka o ruo ụmụnne anyị ndị ọzọ anyị niile na-amụ wee na-amụta tụtaranụ m ejije a biko hmm? ma biekwazi aka na akara ịhụnanya makwa na akara mmasị ka anyị na-aga n'ihu cheta na onye gị na ya nọ bụ igwe Ezennaya ezigbote onye ọhọfịa kala aja arụ onye mgbazi ndị igbo ka a na-akpọ m unu ahụla ihe mere e ji akpọ m onye mgbazi ndị igbo onye nkụzi deeme nụ ụmụnne ekene m unu ka ọ dị mgbe ọzọ